Yudasi adzipachika yekha. Ndipo kudza m'mamawa ansembe akulu ndi akulu a anthu onse anakhala upo wakumchitira Yesu kuti amuphe. Ndipo anammanga Iye, namuka naye, nampereka Iye kwa Pilato kazembeyo. Pamenepo Yudasi yemwe anampereka Iye, poona kuti Iye anatsutsidwa kuti afe, analapa, nabweza ndalama zija zasiliva makumi atatu kwa ansembe akulu ndi akulu. nanena, Ndinachita koipa ine pakupereka mwazi wosalakwa. Koma iwo anati, Tili nacho chiyani ife? Udzionere wekha. Ndipo iye anataya pansi ndalamazo pa kachisi, nachokapo, nadzipachika yekha pa khosi. Amen. Lolani Ambuye mawu anu kuti abwere monga mwafunira pa ana anu ndi atumiki anu popeza mudziwa chosowa chathu nyengo ino, ndipo kuti inu mawu anu adzayankhula za chosowa cha nyengo imene anthu anu ali kudutsamo ndifake simonga mwakungonena chilichonse ayi koma monga mwa mzimu ndi nyengo imene tidutsamo ndi machiritso amene tiwapeza kuchokera m'mawu anu ndifake mukule ife tichepe pansi pa dzanja lanu la mphamvu mu dzina la yesu amen ndili kutchula mutu wa chiphunzitso cha tsiku la lero kuti kupambana sindiwo mapeto a chigonjetso namba 1 kupambana sindiwo mapeto a chigonjetso success is not final namba 2 kulephera sindiko kufa failure is not fatal kulephera sindiko kufa koma kuyesabe ndi kuyendabe ndiye chifunika koma kuyesabe ndi kuyendabe ndiye chifunika it is the courage to continue that counts it is the courage to continue to try again that counts tikudutsa mu nthawi imene mayeso a fomu 4 atuluka ngati gawo loyamba ndipo ena takhumudwa pamodzi ndi wana wathu malingana ndi nyengo zimene adutsamo ena takondwera pamodzi ndi wana wathu malingana ndi kupambana kumene apambana ena Sitidakhumudwe kwambiri, komabe sizidachitike monga mwa chiyembekezo chathu. Komabe kupambana sikukhudzana ndi sukulu yokha. Kupambana ndi kulephera kuli magawo ambiri moyo uno. Ena ali kuyenda moyo wopambana wopambana wapabanja. ena ali kuyenda moyo wolephera wapabanja ena ali kuyenda moyo wopambana wa health kapena kuti thanzi ena ali kuyenda moyo wolephera ku thanzi ena ali kuyenda moyo wopambana ku ntchito kwawo makampani awo they are flourishing akupita kutsogolo pamene ena akudutsa mchigwa ndithu mu mpingo mmudzi mmakukamu mu msika ndipo ena ali kumamva kukhutira ndi moyo wa uzimu kumene ali kudutsa kuti zinthu zikuyenda kwabwino osati kuti alibe cholakwa koma ena akudziwa mdima waukulu umene ali kudutsamo moyo wa uzimu zonsezi zimagona nyumba imodzi kupambana ndi kulephera kumakhala mudzi umodzi kumagona nyumba imodzi kumene kumachokera chipambano nkomweko kulephera kumene kumachokera kulephera ndi mudzi omwewo umene mumagona chipambano ndi chifukwa chake anthu a m'mudzi mwanu momwemo mdziko lomwelo ena adapambana moyo wauzimu ena adalephera otuluka m'mudzi momwemo wina adapambana pa maphunziro, wina adalephera mudzi omwewo, wina adayamba bizinezi idatheka mudzi omwewo, wina idamukanika banja lomwelo, ana a munthu mmodzi yemweyo, ena adamvera ena osamvera chifukwa kugonjetsa ndi kugonjetsedwa zimatuluka nyumba imodzi. Nkomweko be, malo ake ndi omwewo, amangwa zipinda zake nzomwezo, mudzi wake ndi umodzi. Success and failure comes from one home. chifukwa chake simungathe kusiyanitsa kupambana ndi kulephera ndimafuna ndinene motere pano kuti petulo ndi yudasi amachokera nyumba imodzi ndipo nyengo zimene adadutsamo pa nthawi imene ambuye yesu adaperekedwa sizosiyana ndipo anthu awiriwa onsewa poyamba adadutsa mnthawi yopambana chifukwa onsewa anakhala qualified disciples of jesus anali ophunzira ambuye yesu adadutsa mmwayi waukulu wokusankhidwa pakati pa chikhamu cha wanthu kuti akhale ophunzira ambuye yesu what an opportunity ndipo zimene zimatichitikira mu njira ina kapena inzake tonsefe mu nyengo ina timayenda mmwayi waukulu mu opportunity yayikulu mtsogolo lalikulu mchipambano chachikulu mu njira ina kapena inzake palibe amene adangobadwa nkuyenda moyipa mokhamokha ayi zidalipo nyengo zina zosekerera inuyo mkhoza kuzikumbuka ndipo mpakana nthawi zina mka- m- mkayamba kuganiza zakumbuyo mmafika poyamba kukumbuka nyengo zabwino zimene mudadutsako ngati munthu nyengo zabwino zimene mukhoza kufotokozera wena kuti inu mudadutsako moteromo ndipo petulo ndi yudasi onsewa adadutsako mnyengo zabwino mnyengo zamati anthu akakumana nawo amati ophunzira ambuye yesu ndi amenewa nyengo za utumiki nyengo za chigonjetso nyengo zakuchitira limodzi ndi ambuye yesu mkupita kwa nthawi anthu onsewa adadutsa mkulephera ndipo munthu woyamba amene adadutsa mkulephera ndi yudasi chifukwa adakonda ndalama kuikonda kuti ibwere popanda ntchito yogwira yo- yogwira kuti kupita ndalamayo kuikonda pamuyeso wokuithamangira kuti isachedwe kubwera mnyumba mwanga ndiye adayithamangira ndalama yudasi kuti mpakana ipezeke mosavuta popanda ntchito yogwira ndi muja inu ndi ine timawerenga kuti adagulitsa yesu mwana wa mulungu koma zochititsa chidwi kwambiri chifukwa mu nkhani zonse ziwirizi tawerengazi pali munthu winanso amene adalephera dzina lake ndi simoni petulo amene atafunsidwa ngati Yesu amam'dziwa, adayankha kuti samudziwa. Ndipo adafunsidwa katatu ndi anthu osiyana atatu, kupatsidwa mwayi katatu wakuti apambane, ndipo iye adagonja, ndipo iye sadapambane, ndipo iye adalephera. Adanena kuti Yesu sadamuoneko. Ndipo kulira kwa tambala kumaulula kuti chikhale chizindikiro cha kulephera kwa Simoni Petro. Pangadzakhale ngati popanda umboni kuti padali chizindikiro chanji kuti malume mwalephera, ndi anthu adzanene kuti tambala adalira ngati chizindikiro chakuti ndalephera. Ndipo Yesu tambala atalira, Petro atalephera katatu, Yesu adamcheukira Petro kuti aonane duziduzi, popeza manyazi ali m'maso, ndipo poonana petro adakumbukira mawu ya ambuye onena kuti udzandikana katatu tambala asadalire ndi pamene tambala azidzalira udzakhala utalephera katatu koma ndimafuna ndikuwuzeni uthenga wabwino mmawa uno mpingo wa ambuye kulimbikitsa iwo amene ali kudutsa mkulephera kulimbikitsa iwo amene ali kudutsa mu zinthu zakuti akani kulimbikitsa iwo amene afika ponena kuti kuyesa kwanga ndaleka, kulimbikitsa amene sali kuliona tsogolo ku uzimu kapena kuthupi. Pa vesi 50, 60 ya Luka 22 Baibulo likuti, koma Petro anati, munthu iwe, sindidziwa chimene uchinena. Pomwepo iye ali chilankhulire, tambala analira. Vesi 61 ndipo ambuye anapotoloka nayang'ana Petro Ndipo Petro anakumbukira mawu a Ambuye akuti, kuti anati kwa iye, asanalire tambala lero lino, udzandikana ine katatu. Vesi 62 Ndipo anatuluka nalira misozi ndi kuwawa mtima. Mawu akuti ndipo anatuluka nalira misozi ndi kuwawa mtima ndi mawu amene mukhoza kuwayika mu ntchito ya continuation courage to continue courage to try again mukawerenga mbiri ya simoni petro pa mawu awa nkuti iye adapempha chifundo iye adanena kuti sindingachoke iye adanena kuti ngakhale ndalephera ndibwereranso iye adanena kuti ngakhale ndanena kuti sindikudziwani ndi- kuyambira panopa ndizinena kuti ndimakudziwani yesu iye adanena kuti ngakhale ndinanena kuti sindidakuoneni koma tiziyende limodzi tidzikhalirabe limodzi ndipo ngakhale adzauke kwa akufa ambuye yesu ine ndidzakhala nawo limodzi ndi iye mawu awa sindidzanenanso koma chimene ndikuchita ine tsopano nkulira podzimvera chisoni kuti ndalakwa koma sindikubwerera mbuyo sindili kupita kutchire yudasi mkulephera kwakuti wagulitsa yesu mwana wa mulungu adapita kukabweza ndalama mkulephera komweko adazindikira kuti ndalakwitsa anachita iye mkulephera kwake adaona kuti aa kulephera kumaulula kuti munthu atha ndipo iye adadzipachika yekha nachotsa moyo wake mfundo zisanu zokhudza kupambana ndi kulephera namba 1 amene mukhoza kulemba mukhoza kulemba amene mukhoza kusungira mu mtima sungirani mu mtima mfundo zisanu zokhudza kupambana ndi kulephera pa mawu amene tawerengawa popeza mawu a mulungu amabwera mu nthawi ya munthu ndi kudza kugwira ntchito mu nthawi ya munthu ndi kukonza zinthu mu nthawi ya munthuyo namba 1 kulephera ndi kupambana sakhala midzi yosiyana awiriwa amakhala mudzi umodzi nyumba zawo ndi zoyandikana nthawi zina amavala zofanana madzi amatunga chitsime chimodzi zimamchititsa munthu kuti apambane kapena kulephera zili mmudzi umodzi Nchifukwa chake momwemo mumatuluka chigawenga chopha anthu, m'mudzi momwemo mumatuluka mfumu yolamulira mafuko. Ukwati womanga tsiku limodzi, maukwati folo, maukwati faifi, wina kutha, ukwati wina kudzatha Yesu akadzabwera. Zonsezo zotuluka malo amodzi. Failure is not the opposite of success. its part of success zimakhalira limodzi chimenechi muchigwire ndipo tonsefe tidapatsidwa mwayi wofanana mwayi wakuti tikhoza kulephera mwayi wakuti tikhoza kugonjetsa aliyense wa ife tili ndi mwayi wofanana ndipo wina akalephera adziwe kuti walepherera mmudzi mmene kupambana kugona mudzi omwewo Ndipo wina akapambana adziwe kuti wapambana kuchokera mmudzi umene kulephera kumagonanso mmudzi omwewo. That is number one. Number two, chilichonse chomwe mumafuna chitatheka ndi kuchitika bwino pa moyo wanu chimakhala tsidya lomwe mumachita mantha kumene mumati simungafike kumene mumati nkoopsa kumene mmati nkosatheka ndiko kuli tsogolo lanu nkhani ziwiri tawerengazi yudasi ali pa muyeso wakuti nchamanyazi ndi ine kukaonekeranso nukatulukiranso pa anzanga aja nchamanyazi ndi ine malingana ndi mmene ndachitiramu kumakumana ndi wanthu amadziwa kuti nduyu amene wachita zimene zija Ndipo nchamanyazi ndi ine kudzatulukiranso pamaso pa Yohane, pamaso pa Andireya, pamaso pa Maliko, pamaso pa ophunzira anzanga. Nchamanyazi. Kumene Petulo amaopako, nchamanyazi kukaonekeranso pamaso pa Ambuye Yesu. chamanyazi. A, ine tundufuna mawuwa afanane ndi zimene ife tikudutsamo. Mudziwe inu za wanthu amene amalephera kubwereza pa sukulu imene adalakwapo mayeso chifukwa nchamanyazi kuti adzaoneke kuti iwo ngwamkulu mkalasimo, anzawo onse adakhoza adapita kalasi inayi, nchamanyazi. Ndi muja amasankha kuti sindingakabwerezereso sukulu yomweyi chifukwa ncha chani? nchamanyazi azikandiona anzanga onse apita kalasi inayi ine nku- ndikuti ndakulaso aziti wangotsala yekha wamkulu kalasi yakale ija nchamanyazi malo amene mumaopa dera limene mumachi- mumachitira nalo manyazi dera limene mumachita nalo mantha kumeneko ndi kumene kuli tsogolo lanu ndi dalitso lanu Everything you want is on the other side of fear. Dera limene mumaliwopalo, dera limene limakuchititsani manyaziro kumeneko ndiye kuli ufulu wanu. Ine nditafika standard 8 kachitatu kuimba 8 kachitatu ndidauza achimwene wanga kuti achimwene ndikuona ngati kachitatuka ndisapitilize sabata yoyamba imeneyi kuona mkalasi kulowa ine mu 8 wamkulu ndine wonse wana akamaphunzitsa mphunzitsa angubwereza izo ndikuzidziwa kale poyambira 8 kawiri tsuno ukalowe kachitatu zoloweza osati nkutero ayi ndiye kudali kuti ndikuzidziwa zambiri akati onse tikaime pa mzere aliyense anene ndakatulo ya standard 8 ndikuti ine ndidayiloweza kale wonse nkanena bwino ali chobwereza ichi chobwereza nchifake wakhoza nchifake wakhoza kuti ndilakwenso ali tiona kubwereza ulakwa ndi chimene chimabweretsa manyazi ndiyene ndauza achimwene anga kuti ayi ine ndipita ku deki

mudzichepetse ina tsono tu ndimaoneka chonchi pakati pa enawo ali ee asadandaula nazo gona nkuphe si patali ndiye ine ndidakavula kabudula wa bakolo nkuvalanso uniform ya bikoko nkuvalanso pansi pa desiki ndicho chaka chimene ndidakhoza kupita ku sekondale sukulu popeza kulephera ndi kupambana kumagona mudzi omwewo sizikhala mudzi wina ayi. zili mudzi omwewo ndipo dera limene ife limatichititsa manyazi ndi kumene kuli tsogolo lathu ndi kumene kuli mphamvu yathu inu simuona anthu amene amachita manyazi ndi bizinezi za mtundu wina kuchita manyazi nkugulitsa thobwa kuchita manyazi kuotcha tchipisi kuchita manyazi nkugulitsa mtedza kuchita manyazi ndi kugwetsa magiaga magiya bokosi a lole kuchita manyazi kunyamula matumba mtauni chimachitika nchiyani ndi ochita manyazi chotere amakagona njala chifukwa amakhala palibe chimene alandira pa tsiku limenelo ndunena zoona etu amene sadachite manyazi kunyamula matumba amabwera nkanthu madzulo amene sadachite manyazi kugulitsa zinjiro amabwera nkanthu madzulo chifukwa nchani everything you want is on the other side of fear chochitika nchani ndi yudasi sindingathenso kukaonekera pamaso pa nzangaja pamaso pa yesu ndampereka uja atati wadzuka kwa kwa akufa chifukwa ndamugulitsa ndine nchiyani adachita iye adachotsa moyo wake kutsirizitsa chifukwa kwa iyeyo kulephera ndi mapeto kwa iyeyo failure is fatal ine pophunzitsa mamuno ndinena kuti failure is not fatal and success is not final chochitika nchani fundo ya namba 3 amene adabadwapo kale akhoza kutsimikiza mmene zolephera zidawaphunzitsira mpaka kuwalozera njira yachipambano. Ambiri a ife tikudziwa mmene zolephera zidatiphunzitsira kuti mpakana tipambane. Tidagwiritsa ntchito zolephera zomwezo zidatiphunzitsa kupambana, ndipo ena a inu chipambano chanu chidachokera pa kulephera, ndipo kulephera kudakuthandizani kuti mupambane. nanga tikhoza otani tsono namba 4 kulephera kukaonedwa ndi mtima wokhwima kumabweretsa chipambano chosachititsa manyazi munthu akatenga kulephera positively failure brings a world of opportunity kulephera kumayamba kutsakulira munthu makomo akupambana simoni petulo adalawako kulephera nkhani iyi ndipo kulepherako kudamzindikiritsa kuti o kodi nzothekadi munthu akhoza olephera mpaka n'kukhoza kunena kuti yesu sumudziwa mpaka n'kukhoza kunena katatu mawu yoyipa yotere kodi nzotheka kani kulephera adalira misozi misozi imaulula mapemphero m'baibulo kulira kumene adalira petulo monga mwa mawu a mulungu kukuyimira kupemphera ndi kulapa kuyankhula mawu onena kuti, Ngakhale ndalephera, ndipitirira, sindili kubwerera m'mbuyo, kulepherako sikukhala chondipha ndi chondiletsa zonse. Mfundo yachisanu, Kulephera ndi kupambana. Ti tikhoza kugonjetsa bwanji kulephera kwathu? Number 1. Tikhoza kugonjetsa bwanji kulephera kwathu? Number 1. Thamanga kuchira, recover very soon. amene mwalakwa mayeso kapena ana athu alakwa mayeso afulumire kuchira afulumire kuchita recover amene banja latha, afulumire kuchita recover achire msanga chifukwa nthenda ikakhalitsa imayamba kumudya mafupa munthu amene wakhoza pang'ono ndipo ngowawidwa afuna kubwereza achire msanga recover very soon Don't allow questions to continue lingering around you. Amene amene amene walephera afulumire kuchira ndi njira ya ulendo wa chigonjetso. Amene walephera atani bwerera mu ring bounce back bounce back Ana athu ena, ena a ife amene tili muno, tidaleka sukulu, osati kuti tikadaleka, koma tidaleka sukulu chifukwa choti tidalephera, ndipo tidanena kuti popeza ndalephera, ine sukulu ndingoita, ndingoileka. Ena a ife tidaileka bizinezi chifukwa tidalephera, ine popeza ndalephera, bizinezi ndingoitani, ndingoileka. Ena a ife tidachoka pa banja chifukwa tidalephera, Popeza banja landikanika, ine ndalephera. Mawu onena kuti zandikanika adachititsa kuti mbiri yathu kapena tsogolo lathu lisinthe kaonekedwe kake chifukwa sitidabwererenso mu ring. Muno muli ana, muno muli makolo ndipo muli ndi ana. Ndikudziwa kuti mawiki awa takhala pa ntchito yoyesera kuyankhula nawo ana athu amene sadachite molingana ndi mmene amaganiza. Koma ndisanapite patali, ndimafuna ndikuzindikiritseni inu amene mwapambana, inu amene mwakhoza bwino, inu amene zakuyenderani bwino zinthu. Success is not final. Kupambana simapeto a zonse. Pali ma university ena amene chifukwa choti mwana adapambana fomu folo, Ndiye adapita ku university kuja ndi mtima oti ndidapambana ndipo mdziko muno anthu owerengedwa ndife opita ku university ndiye kumene kuja adakaukhala moyo uliwonse umene angakhalire namaganiza ngati wakonza tsogolo chifukwa choti wapambana ndiye dziko limakubweretsera microphone ukapambana ndiye dziko limakusenderera pafupi ukapambana ndiye chokudya iwe chimachokera mmomwemo ndipamene umadzadziwa dzidzidzi kuti oh success is not final utadyewa kale chifukwa dziko lidakuika pafupi. Muzichita mantha ndi kupambana. Tiuze wana wathu azichita mantha ndi kupambana. Kupambana kwa Simoni pomayenda ndi Yesu ndi machitachita ake pomakhala ndi Yesu adamchititsa kuti alandire mafunso yokhwima. Iwe tikudziwa udali ndi Iye. Kukhala pafupi ndi zinthu zabwino kudamchititsa Petulo kuchita encounter. difficult questions from people ndipo angakhale ankayenda moyo wopambana adagonjetsa ndipo tambala adalira kuulula kugonjetsedwa kwake Success is not final. in fact amene ali mmwamba baibulo limati asukwa pansi kuti akagwa angadzasowa womlandira popeza munthu akakhala mmwamba Chiyembekezo nchakuti tsiku lina ata atsika ndi mmene amayankhulira anthu. Kunena kwina nkuti success is not final. Tili ndi ena ana oti ankamvera makolo koma chifukwa atakhoza ali ku university makolo adatchipa sangamverenso aliyense sangamvere amene saimbanso tili ndi anthu amene adachita ma business sangamverenso munthu aliyense tsopano chifukwa ndalama zimaalola. Tili ndi anthu ena amene amadzimva kuti iwo ali patsogolo pa anthu onse ndipo sangamverenso aliyense. Aliyense akhoza kum'chita chilichonse chimene akufuna. Tengani mawu yanga, success is not final. Kupambana simapeto a zinthu zonse. Moyo ukadalipo. Pakadali zina zoyenera kuchita to maintain success. Ndifake inu mukudziwa za ena amene adayamba bwino. Ena ndi ana athu. ndikumachita base kunkhani ya maphunziro popeza ndi zimenezi kenaka adakayamba kulakwa nkumadabwa kuti zidayambira pati kuti uyu ayambe kulakwa munthu oti ankakhoza kumbuyo popeza kupambana simathero a zinthu zonse so mwamuona petro amene adayenda mkugonjetsa adagonjetsedwa koma chimene adachita petro sadabwerere mbuyo he bounced back ndifake mawu yanga ndi awa mukudutsa mu chiti chimene muwona kuti chachititsa kuti mwalephera, bounce back. Bwereraninso, yambiraninso. Ndipo china, tikhoza kugonjetsa bwanji pa kulephera kwathu? Number 3, phunzira kudzisamalira wekha. Practice self care. Tili ndi anthu amene adagonjetsedwa osati chifukwa choti chowagonjetsacho chidali champhamvu ayi, koma chifukwa cha iwo adadzitha mphamvu okha. Sadadzisamalire okha. Ndipereka zitsanzo pa kusadzisamalira wekha. Ndiyambira chitsanzo cha sukulu. Sadawerenge, sadalimbikire, adapita ku sukulu nkukadzipereka ku mpira, ku mpira nkudzipereka koopsa kusiyana ndi maphunziro chifukwa sadadzisamalire yekha. Baibulo limati uzikonda mnzako monga udzi udzikonda iwe wekha. Anthu amene adalephera kukhala ndi amene sadadzisamalire okha adalephera. Siwonse amene amalakwa mayeso chifukwa chonena kuti mutu mwa siwonse amene amalakwa mayeso chifukwa choti asowafika. Siwonse amene amalakwa mayeso chifukwa chonena kuti aphunzitsi sadaphunzitse bwino. Ena amalakwa mayeso chifukwa chonena kuti amalephera kudzisamalira okha. Safuna kuwerenga, kuti awerenge ndiye kuti achite kumuumiriza, mpaka namuimbire belu, amu, amulembe mu register kuti anajomba kokawerenga mpaka namugwiritse chibalo anthu amene amalephera kudzisamalira okha. Moyo uno wa munthu aliyense amene safuna kudzisamalira yekha adzazi- adzalephera. Anthu amene akatuluka kupita ku ma field kugwira m- mkazi aliyense kugona naye kulephera kudzisamalira okha. Anthu otere angakhale chosunga moyo wawo chilipo, moyo wawo udzavuta kusunga kwake chifukwa sadadzisamalire okha. moyo uno ufunika munthu atenge udindo pa iye yekha self care titani kuti tigonjetse pakulephera kwathu lunjika omwe adapambana azikuthandiza building support network lunjika amene adapambana azikuthandiza ndipo mawu awa amveke kwa ife ndi wana wathu tikatuluka muno tikanenso zomwezi kwa wana ndi adzukulu kuti ulendo uno asinthe zochita ayang'aneyang'ane anthu amene adapambana aziwathandiza amene adalephera m'banja ayang'aneyang'ane munthu amene adapambana m'banja kuti azithandizidwa amene adalephera pa bizinesi ayang'aneyang'ane wena amene adapambana pa bizinesi kuti azithandizidwa amene adalephera pa moyo wauzimu asakesake anthu amene adapambana moyo wauzimu kuti azithandizidwa amene adalakwa mayeso ku sukulu ayang'ane anthu amene adakhoza kuti azithandizidwa imeneyi timayitchula kuti chani imeneyi timayitchula kuti building support team izi zidzachititsa kuti tipambane kutsiriza kwake pa nkhaniyi nkotani kulephera ndi mbali imodzi ya moyo tonsefe mu njira ina kapena inzake timalephera ndithu koma kulephera kusamatichititse kuima kaya ndi mayeso kaya ndi ulimi ntchito utumiki m'banja angakhale m'mudzi tidziwa kuti kulephera si chinthu chokumbukiri- cho- chokumbukika ayi kapena kuti chinthu chabwino ayi chokhumbirika ayi kulephera sikwabwino kwa aliyense koma chimene tiyenera kuchita tsono nkuti tikalephera tivomereze kuti talephera tisakhazikike pakulephera kwathuko tichire msanga tichokepo pamenepo poti tidalepherapo tifufuze chomwe chinatilepheretsa kuti tikonze tsoka lake kumakatchula zinthu zina zoti sizidakulepheretse ndi zimenezo o ndidalephera sukulu chifukwa aphunzitsi athu ankabwera mochedwa mkalasi kumatchula zinthu zina o ndidalephera ulimi chifukwa mbali ya kwathuyo aganyu ankasowa the lack of planning zinthu zina zimene timazitchula sizidzakonza kulephera kwathu ndifake munthu apeze chisomo chakudziwa chimene chidamulepheretsa tisagonjere ku chiopsezo chomwe chimabwera ndi kulephera ayi don't yield to the forces of failure osagonjera mpaka nakuvomereza kuti ayi basi ife talephera ndi zateremu basi ife momwemu ayi osagonjera ku chiopsezo chimene chimabwera ife yakulephera kumakanika kutuluka nyumba anthu amati ndalephera kukanika kutuluka nyu- kukanika kubwereranso ku sukulu ati popeza ndidabereka anthu azikanena kuti ndine ntchembere ndili kuyamwitsa ndikalowe form 1 ndikayambirenso form 1 ayi ndi muja ana amasiye kuwasiyira amayi ako mwana kumsiyira amayi wako ukalowanso mkalasi ukalowanso mkalasi chifukwa you are not yielding to the forces of failure ndipo potsiriza kulephera kumatithandiza Kuti tizindikire kuti kupambana sikubwera mophweka ayi, komanso sikufunika kuti kubwere mwachidule, Mulungu wokoma mtima ndi wokhulupirika atithandize tonsefe nyengo ino pamene tikusowa healing pa zinthu zotere, ndikuti ifeyife pamodzi ndi ana athu tikhoza kukhala bwino mu nyengo imene zinthu zativuta ndi kuzikonzanso msanga, ndipo Mulungu wokoma mtima ndi wokhulupirika sadzayang'ana kumbali popeza osunga Israeli sagona tulo. Onani, pakudzuka Yesu m'manda, adatana, adamuitana Petro, Petro, Petro, kodi undikonda? Ali ndikukondani, dyetsa nkhosa zanga. Ah, nkadangodzipha munthune ngati Yudasi, ali ukadangolakwa, ukadangolakwa, ona, moyo umapitirira, udalephera, koma kubwerera ndi kulimbika zakuchititsa kuti ukhale chimene uli lero. Mabwana mukuwaonawa enawa adalakwa kawiri mayeso. Mabwana tikuwaonawa mabizinesi awo enawa adatha. Enawa adabwera angongole kudzalanda manyumba, kudzalanda katundu, koma sadabwerere. Adapitirizabe ndipo chabwino chidawagwera. Ndifake osabwerera m'mbuyo popeza kuti kulephera sikufa ndipo kulephera ndi kupambana kumagona nyumba imodzi. Momwemo tikhoza kupeza chipambano, momwemo tikhoza kupeza kulephera. Ndifake pemphero lathu likhale kunena kuti, Mnyumba mwathu, Ambuye. Popeza zoipa ndi zabwino zikhoza kutulukira momwemo, tionetseni njira yabwino, ndipo m'banja mwathu kapena mu mpingo mwathu, chipambano. Ana ndi adzukulu ndi abwenzi amene alephera, tisataye nthawi nyengo inoyo kuwanyoza ndi kuwadzudzula ndi kuwatchulira zambirimbiri zimene zalepheretsazo. Koma tsopano popeza tinayankhulapo ziwiri zitatu, kenaka tidzuke nawo limodzi ndi kuyenda nawo limodzi. ndipo mudzaona inu tsiku lina omwe amene olepherawo ndi amene adzakhale mabwana ndi amene azidzalamulira chifukwa tsiku lina adzakhoza kukulephera komweko idzangokhala mbiri adzangotifotokozera kuti adalakwa lero Petulo akhoza kutifotokozera ndidakana Yesu koma pa thanthwe ili mulungu adamangapo mpingo wake amen